ka m mụkwa na latin because ife m gwa anyị abụrọ na naija ana m ekwu okwu sauti content m na-eme ebe a bụ ife na-eme na sauti anaghị m akọ akụkọ naija adị m akọ akụkọ abroad obodo ọzọ ife m na-akọ ife a bụ ife na-eme na sauti sauti ka anyị nọ n'enu ife anyị na-akara ụka anyị na-akpa nkata atụgharị uche n'akwụkwọ nsọ n'obodo ụmụ anụmanụ na sauti lapụgodu ife na-eme na naija anọrọ m na naija ama m time m lapụ naija so amazi m ife na-eme na ọ ụfọdụ n'ime unu ụmụ ụmụdais ụmụ anụmanụ ụmụ nwoke be anyị ebe ife a chụrụ achụ ebe a ọ ndị mụtara ife bụ mkpụrụ mmiri na ndị otie na afịa unu na-azụ na enye ndị obodo s- ọgwụ na sauti onye ka mgbada na naijiria na-enye ndị be anyị so why na ụmụ nwaanyị be anyị ada akpọsị ya sị na ụmụ nwaanyị be ọ sị na a lot of our women in nigeria na-akpọ mkpụrụ mmiri ọ pụtara na nke ahụ abụghọ ịna n'iyi ọ ịna n'iyi na nke a bụkwa ile ele nke a bụ ịna n'iyi gwoo gwoo ịna n'iyi nke a enwerọ part 2 but na ọ unu nwa si ebe a ọ sauti ife sauti ife sauti butere kọsịrị ife a because ama m those days those years na naija you understand mkpụrụ mmiri adịrọ ụmụ nkanka ife a ọgwụ a ụmụ ife a a na-akọ na ụmụ nwaanyị be anyị na-akpọ afịa na-eme whatsoever adịlọ those days you understand so gị na-emezi na unu nwa bụ ndị were ọgwụ n'obodo a unu nwa bụ ndị na-azụ ọgwụ n'obodo a were ọgwụ na-ana naija mebie achụgo unu ọsọ na sauti unu bụ ndị achụgoro ọsọ na sauti n'ọgwụ ọ na-elike ekelikatago unu na-azụ ọgwụ likata unu likata unu likata unu unu si mba ka unu werezie ọgwụ a jezie zụbazie ya na naijiria njezie naijiria na-azụzi ya ụmụazị be anyị niile wee na-akpọ mkpụrụ mmiri ma ụmụ nwaanyị hei amakwa m ọkwa gị nwa na-akọzi so ọ bụrụ otu a fa anasịgo n'iyi mana nke m na-ekwu okwu bụ ndị bịara sauti ndị gbara plane mee visa were aka fa bịa nwekwa ndị di fa kpọtara ndị ji aka fa mee visa gbaa plane bata obodo a ada ana n'iyi ka ụnụ nwa bụkwa ụmụ nwoke sikwa wee gbaa plane mee visa bata obodo a na-ana n'iyi ụmụ nwaanyị gbara batara obodo a ji ego fa bata obodo a ada ana n'iyi ọ ife m na-ekwu okwu ya naijiria ụnụ ejego ebe a jee pita ọfa ekwa ụnụ anago naija jee pita ụmụazị wute mkpụrụ mmiri because ọ ka m batara obodo a ka m mara ife bụ mkpụrụ mmiri ka m batara ebe a ka m mara ife bụ mkpụrụ mmiri biko nu ọ bụrụ na m abịarọ sauti m ma mara ife a na-akpọ mkpụrụ mmiri ka m batara ebe a ka m makwuru ife o wekwuola anya m wee fụ ife ọ bụ hei azị gbakwa unu ụmụ nwoke azị gbakwa unu unu nwa na-eje enye fa that thing ka unu si enye ndị obodo a unu anago jee nyebe ụmụ nwaanyị be anyị mkpụrụ mmiri ekwa ntị ochie ntị ọfụ amakwa m ọkwa gị nwa na-akọ ị sịkwa na m ekwuo ị sịkwara na m ekwuo ọkwa gị nwa na-akọ mụnwa amakwa na ụmụazị be anyị na-akpọzi mkpụrụ mmiri hei ụmụnne gị ndị nwaanyị ọ dịkwa safe because ụmụnne m ndị nke nwaanyị ndị obere ma ụmụazị ụmụ ụmụ ife niile fa ncha dịkwa safe o onye onye ọbụla zụwakwa ndị nke because mkpụrụ mmiri elugokwa naijiria nke ụmụ nwaanyị na-akpọpụzi mkpụrụ mmiri ọkwa n'obodo a ka m fụrụ mkpụrụ mmiri n'okenye ma nya ka unu chịrị gị owu chi n'ala ụmụazị ụmụazị be anyị a na-akpọzi mkpụrụ mmiri alụ sokwa unu